1960 anthu aku drc anakana ulamuliro wa atsamunda anapita ku chisankho ndi kuvotera patrice lumumba ngati mtsogoleri iyeyo anali pa ubale ndi russia zomwe sizinasangalatse america anamukonzera chiwembu pogwiritsa ntchito anzake ku drc komweko anamupha 1961 mtembo wake anauvika mu asidi ndipo mafupa anawataya kosadziwika. zitangodziwika kuti patrice lumumba waphedwa america ndi belgium anasankha imposta kukhala mtsogoleri masapota a lumumba sanakondwe amayenera kusankha munthu wochokera ku chipani ngati prime minister koma atsamunda amenewa anatenga imposta That was coup d'etat. Posakhalitsa Antonio Gizenga mzake komanso wachiwiri kwa malemu Lumumba anakhazikitsa boma lake ku Kisangani. Nduna zakale ngati Christopher Gbenye, Nicholas Olenga komanso Gaston Soumialot anali momwemo. Mwachidule ndikuwuzeni kuti kuyambira 1961 drc inagawikana pawiri kunali boma lothandizidwa ndi america komanso lina russia posakhalitsa bungwe la united nations linaliyesa zokambira za mtendere mu mzinda wa kinshasa koma antonio gizenga atafika anamangidwa ndi atsamunda kukamutsekera ku ndende boma lake linathesedwa ndipo anzake anathawira ku exile 1963 nduna zitatu za malemu lumumba zinayambisa gulu la nkhondo simba rebels gaston soumialot anali minister of defense christopher gbenye minister of interior komanso general nicholas olenga amalemba ntchito achinyamata m'midzi anawagulira zikwanje zibonga mikondo ngakhale nyanga mothandizidwa ndi burundi analanda south kivu patsogolo pake russia cuba china tanzania komanso kenya anayamba kuwathandiza zida za nkhondo zimadzera ku uganda ndipo colonel idi amin ndi amene amazilowetsa ku drc pofika 1964 madera ambiri ku drc anali m'manja mwa zigawenga laurent kabila anatenga mbali ya lake tanganyika pierre mulele amathandizidwa ndi china anatenga malo ambiri ku central region simba rebels inatenga kivu kisangani bukavu ndi malo ozungulira ataona kuti boma latsala pang'ono kugwa america inachotsa prime minister Adoula ndi kubweretsa Moise Tshombe mothandiza ndi atsamunda Moise Tshombe anachotsa ma refugee onse a ku rwanda akuti anthu amenewa amathandiza zigawenga pa nkhondo yolimbana ndi boma Tshombe amagwiranso ntchito ndi mitundu ina ngati abanyamulenge pofuna kuthana ndi zigawenga anatseka boda ndi uganda kuti Idi Amin asowe njira yolowetsa zida potero masimba zinawavuta ambiri anaphedwa komanso kuthawira kunja akuluakulu awo ngati gaston Soumialot anaomberedwa ndi zigawenga zinzake atasemphana mawu laurent kabila anathawira ku tanzania general gaston ngalo anagwidwa ndi boma ndi kumunyonga Christophe Gbenye anathawira ku south sudan pierre Mulele anagwidwa ndi mobutu ndi kumunyonga 1968 general nicholas mulenga anathawira ku uganda 1971 anamuthandiza Idi Amini kulanda boma la Milton Obote. Anali mmodzi wa akuluakulu a boma la Uganda mu nthawi ya Idi Amini. Anyamata ena a Simba anathawira ku Burundi kumene anathandizanso kulanda boma la President Michel Micombero. Mwachidule ndikuwuzeni kuti ngakhale boma lothandizidwa ndi atsamunda linakwanisa kugonjetsa Simba Rebels, DRC inali yogawikana. Tinazoona 1996 America itasiya kuthandiza President Mobutu, Laurent Kabila mogwirizana ndi Kagame komanso Museveni anamenya nkhondo ndi kulanda DRC. Chipwirikiti chimenechi chakhala chikupitirira kuyambira nthawi imeneyo mpaka pano. Chomwe chinatsitsa dzaye atsamunda anapha Patrice Lumumba mtsogoleri amene anawina chisankho 1960 anabweretsa imposter zomwe zinapangisa ena kukwiya ndi kulowa ntchire pa 16 september ena ataona kuti aluza anayamba ma press briefing pofuna kusokoneza anthu cholinga chawo amakakamira kuti achite hijack the will of the people zikanabweretsa nkhondo ngati ku drc nkhani zimene tikufotokoza pano ndi history ndale tasiya sitikufuna kumakamba za ndale chimene tizifotokoza pano ndi history ndiye ena akuti ayi ndi chifukwa chani mukunena za 16 september That is history. Vitumbiko Mumba, Jesse Kabwira, Chimwendo Banda amapangisa press briefing kufuna kusokoneza anthu amafuna kubwesa zipolowe mdzikomo that is history ndiye ena akuti ayi ndi chifukwa chani mukufotokoza ndale its not politics anymore chakwera amatuma anyamata zikwanje kumakhapa anthu m'misewu that is history mkulu wa acb bungwe lothana ndi katangale mr hilary chilomba malo mothana ndi katangale amaba fetereza wa alimi kutenga fetereza ku neef matumba 800 osabweza that is history chimene chatsala pano amangidwe tikamafotokoza chonchi ena akuti ayi that is politics no ndakuwuzani kale kuti zandale ndasiya chimene tizifotokoza pano ndi history chimwendo banda anali ndi mphamvu amatumiza anyamata zikwanje mtauni that is history nankhumwa amafuna kulanda chipani cha dpp anapeza mavoti 10000 that is history kunali atupele muluzi amaima pa msonkhano kumanyoza adadi ndikumanena kuti ayi jane ansah sangakhale vice president lero ndi vice president that is history tizibwera pano kufotokoza mbiri ya maiko osiyanasiyana kuphatikiza malawi amalawi sangayiwale nkhanza za malawi congress party chipani chikuyenera kuthesedwa chipani chikuyenera deregister aphungu a nyumba ya malamulo mukapita kukakambirana zokambirana ku lilongwe muonetsetse kuthesa chipani cha malawi congress party sitikufuna kumabwera pano kumafotokoza mbiri every time timanena za kamuzu kamuzu anali woyipa kamuzu amapha anthu koma anali ndi ubwino ubwino wake ndionena kuti anthu amayeserabe kuloza icho ndi icho zimene anapanga mu zaka 26 zimene malawi congress party inakhala kunja kwa boma anthu amayesesabe kuloza zochita za kamuzu kodi ulendowo anthu aloza chani kuti achita izi kutumiza anyamata zikwanje mtauni kuba ndalama and moreover kuba fetereza wa alimi alimi akalandira kuponi kupita ku depot kuti akagule fetereza samapezeka mmalo mwake chakwera amagawira fetereza akuluakulu a boma ndikumawapasa matumba 800 2000 wina mpaka maina a 4 akuti ulemu chilapondwa matumba 2000 yekha pamene munthu wakumudzi akusowa fetereza zonse zimene tikufotokoza pano ndi history chifukwa zakhala zikuchitika zaka 5 za chakwera ndena kuti ayi inuyo munatiuza kuti mwasiya ndale ndi chifukwa chani mwayambiranso kumanena ndale this is not politics anymore ine za ndale ndasiya panopa ndikufotokoza mbiri ya dziko lino ndi maiko ena monga dzulo ndimafotokoza za ku ghana mawa ndikhoza kulowera ku russia tsiku lina ndikhoza kupita ku america israel dziko lilonse limene ndingafune ndikhoza kufotokoza kumbiri osayiwala anyamata azikwanje a kwa msundwe amene amatsogozedwa ndi baba stephen malondera amene lero lino watembenuka ndi kukhala wa civil society organization anali chigawenga amene mbiri ni phwiso bwino ikutiuza momveka bwino kuti zaka 5 baba stephen malondera anali chigawenga cha anyamata azikwanje koma lero akumenyera ufulu zinthu zimasintha kumasamala nthawi mukapatsidwa mmipando ino a dpp mutengere chitsanzo cha malawi congress party chimwendo banda amayenda ndi asilikali mbwerekete sikale mwezi watha omwewu lero ngakhale msilikali mmodzi alibe anyamata azikwanje amatetezedwa ndi asilikali koma lero ngakhale wa polisi mmodzi sangamuone same applies ndi lazarus chakwera amayenda ndi mabodyguard oposa 100 lero ndi munthu wamba a dpp mwapatsidwa mandate musamale kwambiri musamale kumakumbukira kumene mukuchokera ambiri musamere mizu ndikuonani musamale kwambiri analiponso anzanu amene anamera mizu atapatsidwa mphamvu lero ali kunja kwa boma ndiye tikupempha inu a dpp pamene mwapatsidwa mphamvu zimenezi muonetsetse kuti muzigwiritse ntchito moyenera osamera mizu history imene tikufotokoza pano ya malawi congress party isazachitikenso kwa inu jane ansah 2019 amanyozedwa kutukwanidwa lero ndi vice president mwezi watha omwewu patricia kaliati amazungulira ku mulhako ndi kumanyoza angoni chifukwa cha jane ansah lero ndi vice president ndiye timanena kuti pamene talengeza kuti tasiya ndale sizikutanthauza kuti tasiya kufotokoza history tipitiriza kufotokoza mbiri ya dziko lino ana athu azidziwa kuti kunali mbusa amene anapatsidwa udindo mbusa wa assemblies of god atakhala pa mpando umenewu anayamba kupha anthu anapha sidik mia anapha saulos chilima amatumiza anyamata azikwanje amalawi kumachita kuona mavidiyo namiwa akumenyedwa koma iyeyo ndikumanena kuti tikufufuza kumachita kudziwa kuti amene akumenyayi ndi mnyamata wa malawi congress party koma iyeyo ndikumanena kuti ndikudikira ripoti tinali ndi mbusa lazarus chakwera amene amalekerera umbava kumachita kudziwa kuti akolini zamba vitumbiko mumba aba 5 biliyoni kubungwe la nokma ndikumanena kuti ayi amalawi amene ndiwachosa ntchito ndikangowina imeneyi ndi mbiri sitingasiye kuifotokoza pamene ndikunena pano ena akuti ayi munanena kuti mwasiya ndale no izi si ndale imeneyi ndi mbiri imene yachitika mu zaka 5 za lazarus chakwera amene analonjeza kuti adzagawa fertilizer 4495 koma fetereza ndikufika 190,000 ndiye tikudabwa lero anyamata a bomandilomweli agundika kumanena kuti ayi a dpp alephera kuyendesa boma zomvetsa chisoni kwambiri chifukwa dpp sinathe mwezi ili mboma bajeti sanapasidwe akukoza zinthu tiapase mpata tiye tiwasiye kandi chaka chimodzi inu tinakusiyani 5 years mnalephera a dpp asiyeni analonjeza sukulu ya ulere analonjeza kuti agawa fetereza kwa alimi smallholder farmers athesa njala akufuna forex ipezeke mdzikomo mafuta ndi zina zotero anafotokoza manifesto angokhala mwezi umodzi sunathe tiapase mpata osati muyambe kutsutsa pano zikuvutani kususa boma si chinthu chamasewera iyayi zipaseni mpata tazipangani mabizinesi thamangani kaye mabizinesi kungoyamba lero ndi lero iyayi a dpp alephera it's, it's, it's just a waste of time pamene tikufotokoza chonchi ena akuti ayi mukunena ndale this is not politics awa ndi malangizo amene tikuwapatsa anzathu amene akufika kumene ku opposition chifukwa ine si opposition iya ine ndinamenya nawo nkhondo kuti boma ili la, la profesa peter mutharika likhalepo i am not even in opposition ine ndi waboma ndiye inu anzathu a opposition ouma mitu timafuna tikuuzeni musakhale bize kuyamba kususa boma pa apaseni mpata bajeti ibwere avomereze bajeti ndiye muone kuti ndalama zikuyenda bwanji kodi zimene analonjeza zikutheka inu munapasidwa ma bajeti 5 ndalama osaoneka kumene zimapita malo mopereka fetereza kwa alimi mu zaka 5 subsidy kunalibe fetereza malo mwake mapereka fetereza matumba 700 kwa nduna za boma ndi ogwira ntchito especially aku central region that was tribalism ife pano sitisiya kulankhula nkhani zokhudza history ana athu akuyenera kudziwa kuti mbusa ameneyi chinachitika ndi chani kupasidwa 5 year term atagwirizana ndi Chilima ndikunena kuti ase inenso ndidzakupatsa 5 years 2024 ndikumugwesera zake ku chikangawa tikapanda kufotokoza zimenezi ana athu kutsogoloku adzasankha malawi congress party cholinga cha malawi aliyense akufunisisa kuti chipani cha malawi congress party chitheretu ndipo tikupempha a malawi congress party thesani chipani muyambise chanyuwani amalawi mugwirizane koma mukakakamira chipani chimenechi tambala wakuda muvutika kwambiri palibe amene adzavotere chipani cha malawi congress party ndikunena pano mwana wa zaka 5 kulekeza 70 years mbadwo umenewu sudzavotera chipani cha Malawi Congress Party komanso mwana ameneyu wa zaka 5 adzafotokoza mbiri ya Malawi Congress Party ndi mbusa Lazarus Chakwera kwa ana ndi zizukulu zake kutanthauza kuti mukachita 70 times 3 ndi 210 Malawi Congress Party idikire zaka 210 kuti idzalowenso mboma
lero a president apepesedwe zikomo kwambiri zikomo nthawi yatha ayi zikomo anyamata lero a president ndinene mawu awa kwabwera tv ina yongoyankhula pa wailesi mverani anyamata inu zikomo kwambiri anyamata amolalo zikomo akuti bakili muluzi tv Nde amafunako dzina la Bakili Muluzilo koma mwini wache Bakili Muluzi adakana sizikumukhudza komanso mmene tikumudziwira Bakili Muluzi president wa ulemu president amene amalera anthu president amene adapuma koma amathandizabe kuti amalawi adzitani kuti adziyanjana Dr. Bakili Muluzi ngakhale anamangidwa ndi chipani cha dpp kwa zaka 17 sanatukwanepo chipani cha dpp Ndiye lero Bakili Muluzi sangayambe kutukwana a president amene amumasula ku goli limene dpp anamumanga kwa zaka zingati kodi 17 wireless imene ija Bakili Muluzi TV amene mudzimvera mudzimvera fe amangofuna kumvera mabodza amati a Chakwera nduna zawo 4 5 zasiya udindo aona kuti nduna zija sizinasiye Ayi a Chakwera adwala awona kuti a Chakwera sanatani mawa lino akhala pasi kupeka nkhani zina zabodza sizikutidabwitsa chipani cha dpp chimakhalira mabodza Peter Mutharika ndi chipani chake amakhalira chani kodi mabodza There is an operative imene ikupanga run an online TV akumaitcha kuti Bakili Muluzi TV. Ngati unduna tagwamo kugwiritsanso ntchito ma agencies amene tili nawo kuti tisake anthu amene akupanga zimenezo. Apolisi akugwira ntchito yawo yokuti awapeze amene amapanga run kanema ameneyu ndipo malamulo amene tili nawo muja mu Communications Act adzagwira ntchito yolimbana ndi anthu amene akupanga zimenezi. Pali wina amaika tv ya muluzi nkumaika kanyimbo kake ka sports kumanyoza anthu titititi kanyimbo mukudziwa inuyo tikupezani tikufufuzani taitana anzathu amaiko ena kuti abwere adzatithandize mmene amagwirira anthu amenewa